o nwere onye sendịrị m message na-asị m ee m na-eji nwaanyị obodo mana nke m dị iche proudly na-asịkwa m ya na-agwa m ya sị m ee na ya ji nwaanyị obodo na nke nyanwa dị iche na ọ dịrọ ka nke ndị ọzọ ee anụmanụ ee chee ka m gwa gị ọ bụrụ ọ bụrụ na ị banye n'ime kedu ya na-agbapụta gị ịbanye n'ime ịbanye n'ime akpọwa ndị street ekwa kpọwa ndị friend gị kpọwa ndị friend ka a gbapụta gị mana ọ bụrụ na nwaanyị be anyị ka gị na ya naabọ bi n'ụlọ ka ị na-anụ ị ba n'ime nwunye gị agbagharịa kpọpụta gị mana ọ bụrụ nwaanyị wena that's ọ bụrụ anụmanụ nwaanyị obodo o nwe ife ọ ya-eme e je biwe ego kpọwa ndị ụmụ nwoke kpọwa okeke kpọwa okafọ biko weta ego biko wetanụ ego atụkwara ya ego na street tụwara ya ego na meeting gị nwa jizi nwaanyị obodo ị sị ee na ọ ID ka a na-ekwu okwu ya ị ghọtago na ọ ID ka a na-ekwu okwu ya o nwekwa ife ọ ya-emenwulu ya ido nọ n'ime ebe a and nọ n'ime ebe a nọ karịa one month ọ bụrụ na ị nwere moto o lee ya ife ọbụla property ọbụla ị nwere e, o lee ya before ị na-apụta and before ị na-apụta ọ laa na ụmụ ndị ọyị gị nwoke niile laa ụmụnne gị ndị ọzọ niile lesie anya laa afa lee property gị yes mana ọ bụrụ nwaanyị igbo ọ gbaghalịa gbagharịa make sure na o ji ego unu nwere because ọ ma ka unu si wee na-emepụta una business unu gbapụta gị mana ọ bụ nwaanyị wena ị basịa n'ime atụọlụ ya ego atụọlụ ya ego before i sizie n'ime ebe a na-apụta business etipịa o nwe ife ọ ya-emenwu nwaanyị obodo nwee ife ọ ya-emenwu ma ị ba n'ime ọ bụ na o nwego nke na onye nke gị nwee ife o menwu gwa m gwa m ya ebe a mana ọ bụ nwaanyị igbo ị ba n'ime business anything ị na-eme and adị alive ka na-boom before ị pụta mana ọ bụ nwaanyị obodo business etipịa i che na ịnụ di na nwunye bụ ịsa ya ọkpa ha marụ ịla ya ọfụma marụ ịla ya ike ada agwụ ha agwụ mịa ya mịa mịa ya amụ marriage bụ ọ bụrụ na ị nwụọ business gị ọ ya-continue moto ahụ ị dọsara ya eliele legacy gị ọ ya-continue ọ nyanwa bụ na i ji nwaanyị yes nyanwa bụ na ị nwere nwaanyị n'ụlọ nwaanyị ọbụla ị nụrụ nwaanyị ọbụla ị nụrụ mana ị nụrụ mana ị nwụọ legacy gị ama continue ọ bụrọ nwaanyị ka ị nụrụ ife ị nụrụ bụ ewu anụmanụ nwaanyị bụ nwaanyị bụ na ọ bụ na ị nwụrụ akụnụba gị a-continue gaba n'iru ma nwoke ọ nọ ma nwoke anọrọ nwaanyị a na-agba mbọ ka nwoke na-ajụzi ma nwaanyị a ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị mana ị sị mba na ọ dịrọghị mma no no nwaanyị nwaanyị obodo anụmanụ nwaanyị obodo bụ na ọ bụrụ na ị banye ime before ị na-apụta before i siri ime na-apụta fa laa na ndị oyi gị laa ụmụnne gị niile laa okeke laa okafọ ma ndị kwere ekwe ma ndị na-ekwero ekwe were aka ha yie ọfa ka ọ laa afọ ụdị nwaanyị ị chọrọ ụdịdị nwaanyị ị chọrọ a na-ekwu okwu ndị nụ nwaanyị ị zuzupụta ee anụ m nwaanyị nke m dị iche ekwa zuzu ya lebanụ akpụ na aka n'ọnụ ị sị na ife obodo nyere ekwa oifu na-akpọ bịa ọ ife obodo nyere ọ ife obodo nyere ife obodo nyere ekwa ife obodo nyere ị lapụ ụmụ nwaanyị naijiria fa na-akpagharị ụmụ nwaanyị ka nkụ ị chọrọ iche ịna naijiria jeje nụọ nwaanyị ị chọrọ ịkpọta nwaanyị igbo ka ị nụba ị na-anụ ị na-anụ ụmụ that's ị na-anụ ndị ndị ndị ndị ndị mụchagoro nwa that's ka m kpọ ihe kpọọ ya leftover ndị that's ndị ndị sugar mummy mama mmadụ mụchago nwa ala tipịagoro etipịa ka ị ji acompare nwa a kpọtara obodo a because ndị be anyị chọrọ ịkpọta nwaanyị ebe a ha na-akpọta nwa 21 years 22 years 23 years 25 machine a kpọgote fa ebe a bụrụ machine ị banye ebe anyị mana ị banye na nwaanyị ọ bụrụ wee na ịbanye mmiri etigba kwa mmiri agbachicha ya iru ị sị na ị nụta idebe nwaanyị idebe nwaanyị wena ịbanye na ya ị banye na ya guys ee eh, ọ bụrụ pọtọpọtọ ifere megbukwa unu ifere megbukwa unu ị ba n'ime ị ba n'ime ekelie yi ka a ya ama gịnwa na-asị e na nke m dị iche ọkwa nke ị dị iche ọkwa nke ị dị iche baa n'ime ị bagonu and ị magoro the scores ị chọrọ ikwu ị bago n'ime kedu ife bụ scores ka ife receive mgbe ị ba n'ime mgbe ị ji wee pụta ọkwa nwa idesa nwa idesa ị na-akpọ nwa m nwaanyị ọkwa ọ lago ụmụnne ya niile ọkwa ọ lago ụmụnne ya niile ọkwa o kwugo okwu ka e lee moto yi ọkwa o kwugo okwu ka e lee ife niile ị nwere wee gbapụta ya because isi anaghị arụ ọrụ business ị lapụ ba n'ime oyi ya control nwe uri kịtịkpa lachakwa unu chanye n'anya a na-ekwu dịka a na-awụsa mmiri n'okwute ekwa a na-ekwu dịka a na-awụsa mmiri n'okwute ndị ala